assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ah, abale anga olemekezeka mu dini ya islam tsiku la lero tiyeni tikambirane pang'ono zokhuzana sayidina ali radiallahu taala anhu komanso sayidati fatima radiallahu taala anha monga tikuziwa kuti ili linali ngati banja mu dini ya islamu ndipo sayidati fatima mwana olemekezeka wa sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo banja monga banja anali akukhala ndithu tsiku lina anakhala pasi nkumacheza mwansangala ndipo sayidina ali radiallahu taala anhu adafunsa funso kumfunsa saidatu fatima radiallahu taala anha ngati mkazi wake kunena kuti kodi iwe mkazi wanga kodi sumatopa ndi ntchito zimene umagwira pakhomo pano ndipo saidatu fatima radiallahu taala anha adayankha kunena kuti ah, ndimatopa ndi ntchito zimenezi ntchito zonga kusesa pakhomo kutsuka mbale kutola nkhuni kusamalira ana pakhomo komanso kuchapa zovala ndi zina zambiri monga mmene timaziwira ntchito za pakhomo zimene mkazi amagwira ndipo saidatu fatima radhiallahu taala adayankha kumuyankha mwamuna wake kunena kuti iyayi ntchito zimenezi ine ndimatopa nazo kwambiri

ndi mbusa wa kullukum masulun an raiyatihi ndipo wina aliyense akafunsidwa zokhuzana kuti kodi utsogoleri wake anawugwiritsa ntchito bwanji al imamu rai ndipo tikabwera pa imamu kuti ndi mbusa kapena kuti ndi mtsogoleri wa masulun an raiyatihi ndipo akafunsidwa zokhuzana utsogoleri wake kunena kuti ankalamulira anthu bwanji wa rajul komanso mzibambo rai ndi mtsogoleri so nayeso fi ahlihi pa family yake wa masulun an raiyati ndipo akafunsidwa zokhuzana kuti kodi family yake iye ankayiyendesa bwanji walmaratu ndipo mkaziso raiyatun nayeso ndi mtsogoleri fi baiti zaujiha komano utsogoleri wa mkazi ndi utsogoleri posamalira nyumba ya mwamuna wake ndipo pachifukwa chimenechecho wa masulatun akafunsidwa iyeyo mkazi an raiyatiha akafunsidwa zokhuzana utsogoleri wake pa nyumba ya mwamuna wake ankatsogolera bwanji ana kuti ankayisamalira bwanji nyumba ndipo izi zikutsatira saidatu fatima radhiallahu taala anha ananena kuti ine angakhale kuti ndimatopa ndi ntchito zimene koma ndilibe chisankho koma kugwira ntchitozo potengeranso ndi hadithi imeneyi kuti ndine amene ndikuyenekera kugwira ntchito zimenezi ndipo adafunsa choncho saidina ali radhiallahu taala anhu adamfunsanso saidati fatima kuti kodi iweyo sungakonde kukhala ndi kapolo kunena kuti i- kapolo amene azikuthandizira ntchito zimenezi koma saidati fatima radhiallahu taala anha adayankha kuti ndipo zitakukhala zabwino ine nditakusangalala patapezeka kapolo nkumandithandizira ntchito zimenezi ndipo sayidina ali radiallahu taala anhu adamuuza sadati fatima kunena kuti ndithudi kwa bambo ako kuli atsikana kapena kuti kuli akapolo ambirimbiri ndipo pita ukapemphe kapolo mmodzi kunena kuti azikuthandiza ntchito za pakhomo ndipo pomva ah, kulankhula kumene kwa sayidina ali radiallahu taala anhu sadati fatima radiallahu taala anha sadachitire mwina kapena kunyalanyaza mawu kauli ya mwamuna wake koma anafuna kulemekeza mawu a mwamuna wake ndipo ananyamuka kupita kwa sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama kukapempha kapolo kuti azikamthandizira pakhomo ntchito potengeranso ndi ku chilolezo chimene anapasidwa ndi sayidina ali radiallahu taala anhu

ku nyumba ya sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ndimabwera ncholinga chonena kuti ndipemphe kapolo mmodzi kuti azikandithandizira ntchito zapakhomo ku nyumba kwathu ndipo uthenga umene sayyidat aisha radhiallahu taala anha adawusamala kuti amuuze mwamuna wake amene ali mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam akabwera kuchokera kumene wapita ndipo atabwera mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam adali atatopa ndipo adafika pa khomo la sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ndipo atafika sayyidat aisha choyambirira kumuuza mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunali kumuuza nkhani yokhudzana ndi sayyidat fatima radhiyallahu ta'ala anha kunena kuti anabwera sayyidat fatima amene ali mwana wanu kunena kuti akupempha kapolo kuti azikamthandizira iyeyo ntchito zapakhomo ndipo ndi kutopa kumene adatopa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sikudaoneke nthawi yomweyo adapeza mphamvu ndipo atapeza mphamvu sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam adanyamuka angakhale kunali kutada ndipo anapita kukagogoda ku nyumba ya sayidina ali radhiallahu taala anhu ndipo atapita kumalo kuja atagogoda Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adayankha kuti yayi tidikireni pang'ono tivale kaye ndipo anawauza kuti nkhani imene ili pano ndi yonena kuti pangani changu ine ndifuna kulowa ndipo atalowa anapeza kuti Sayyidina Ali komanso Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma onsewa anangoziphimba ndi chovala kunena kuti "Ah, nanga si walankhula ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo adamuloleza kuti alowe ndipo atalowa atamutsekulira ndi kulowa sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam adawafunsa kapena kuti adafotokoza zimene adamva kwa sayidina aisha radhiallahu anha kunena kuti akuti unabwera iweyo unabwera ku nyumba kukapempha kapolo woti azikuthandizira iweyo mu nthawi imene ukugwira ntchito zapakhomo nthawi imene ukugwira ntchito zapakhomo kuti azikuthandizira ndipo saidatu fatima adavomereza kuti ndizoona nabwera kuti ndipemphe kapolo kuti mundigawire kapolo mmodzi kuti azindithandizira ntchito zapakhomo chifukwa chonena kuti ntchito zapakhomo panga zilipo zochuluka kwambiri ndipo kotero ndimakhala kuti ndikutopa koma ndimazikakamiza mwene ndekha potengera kunena kuti ili limeneli ndi lamulo limene lilipo lonena kuti ine ndikuyenera kusamalira khomo la mwamuna wanga ndipo ndimazikakamiza kuti angakhale nditatopa koma ndimazipangitsa kukhala kuti ndili ndi mphamvu kuti ndimalizise kulongosola kusamalira bwino nyumba ya mwamuna wanga ndipo kotero ine nawo atandipasa chiganizo chonena kuti ndibwere kuzapempha kapolo mwamuna wanga amene ali sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu sinanyozere yayi koma ndinabwera kukapempha kapolo amene kuzera m'manja mwanu potengera kuti inuyo muli ndi akapolo ambirimbiri ndipo atamva mawu amenewa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam amene adatuluka mkamwa mwa mwana wake wolemekezeka sayidatu fatima radiallahu taala anha komanso poyikira ndemanga sayidina ali radiallahu taala anhu amene ali mpongozi wake wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki adawafunsa kuti Kodi awirinu ndingakuuzeni zinthu zimene zili zabwino kwambiri kuti muzipanga inuyo zimene zimaposa ndi kukhala ndi wantchito? Zinthu zimene mukazichita zabwino ndi zopambana kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kusiyana ndi kukhala ndi kapolo, kukhala ndi wantchito. Ndipo Sayyidina Ali komanso Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma adayankha kuti, Tiuzeni. ndipo mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam adawafotokoza kunena kuti mukafika malo ogona musanagone mukuyenekera kuti muzipanga subhanallah kokwana ka 33 alhamdulillah kokwana ka 33 komanso muzipanga allahu akbar kokwana ka 34 ndipo zinthu zimenezi mukazipanga tsiku lina lililonse zidzakhala zabwino kwambiri kusonya kuti anthu azakhala kuti azapeza mphamvu zogwira ntchito pakhomo kuposanso kukhala ndi akapolo ambirimbiri ntchito ziziyenda bwino zizikhala za mabaraka ziziyenda mwa mphamvu kuposa kukhala ndi kapolo kapena kukhala ndi wantchito ndipo sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akusimba kunena kuti kuchokera tsiku limeneli ineyo sinasiyepo usiku uliwonse kapena tsiku lililonse kupanga zinthu zimene adandiuza mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuchita aya subhanallah alhamdulillah allahu akbar munthawi imene ndikufuna kugona mpakana umoyo wanga uli chonchi yani kuchokera kuti ali o- wachichepere kapena kuti ali atalowa kumene m'banjamo kufikira na mpakana kukamba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sadasiyepo kufikira na nthawi imeneyo imene amafotokozera masahaba ena ndipo masahaba aja anafunsa kunena kuti kodi mukutanthauza kunena kuti simunasiyepo kupanga subhanallah angakhale tsiku ila- lija la siffin simunasiyepo kupanga zimenezo munapa- munkapanga zimenezo ndi sayidina ali radiallahu taala anhu adafotokoza kuti ine angakhale tsiku la siffin ineyo ndinapanga zimenezi ndinali ndikupanga zimenezi sinatanganidwe olo mpang'ono pomwe kuti kaya ntchito ikule bwanji koma ndimayesabe kunena kuti mawu amene wandachite ndipo ndikachita ntchito zanga zimakhala kuti zoye- zikuyenda bwino tikati siffin ndi nchi- nkhondo imene idalipo mu nthawi imene amalimbana sayidina gulu la sayidina ali radiallahu taala anhu komanso ndi gulu la sayidina muawiya radiallahu taala anhu mu nthawi imeneyi nkhondo imeneyi inatchedwa kuti siffin ndi akuti angakhale anali mu nkhondo imeneyi akuti sayidina ali sadasiyeko kupanga subhanallah ka 33 alhamdulillah ka 33 allahu akbar ka 34 potsatira zimene adawuzidwa ndi mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo anthu adanena kuti chifukwa chimenechi ndi chifukwa chimene sayidina ali kuchokera ali wachichepere anali wamphamvu ndipo mphamvu zake zimankapitirira angakhale ku ukulu wake angakhale atakula koma amaonekabe kuti ndi wamphamvu ku- ngati mmene analili ku unyamata kusonyeza kuti chifukwa cha mawu amenewo sayyidina ali amakhalabe wamphamvu palibe kunena kuti ah poti akukalamba ndiye kuti mphamvu zija ah panopa zikutha mphamvu chifukwa choti akukula akukalamba koma sayyidina ali anali ndi mphamvu monga ngati mmene analili ku unyamata wake kuchokera